tabweranso ndi uthenga wina wapadera kuchokera ku kwezy buses mitengo ya basi zathu ili motere kuchoka ku lilongwe kupita ku blantyre 15000 kwacha ndipo mwana 12000 kwacha return ticket 27000 kwacha ndipo mwana 22000 kwacha pakati pa mzuzu ndi blantyre 25000 kwacha mwana 20000 kwacha return ticket 45000 kwacha ndipo mwana

aa kala ngati unachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani achimwene ndakondwatu kwambiri kuti leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangalande Ndisaname, ndimanyadiratu munthu une kuti kwathu kulinso ena ake amene ali ku Mangalande, kunja. Ndikamayenda mu Chikumbeni monse muno, anthu amasirira ndikamawauza kuti ifetu abale athu ali kunja ku Mangalande, kwawo kwa mzungu wa maso ngati mabo, osati munthu kumatchona pa chimvano pomwepa apa mpakana zaka zaka Ayi ndithu, pompa pa Bwengu apa pa masitolopa, basi munthu wa kwa Buluzi ku Lilongwe basi ukatchona mpakana ana kumabadwa mpakana osamakudziwa kwa Buluzi? Kutchona munthu sutchonera pafupi, umafunika kukatchona kutali ngati mmene mudachitira inuyo achimwene. Komatu kankhani ndi kamnyamata, mundilole kuti leronso ndivulire kachipeya madolo aja a Kwezy Buses, makamaka lero ndikambe za Kwezy Courier. Chonde, Katundu tikafuna kutumiza pa ulendo, zimafunika kupatsa kampani zodalilika. Kwa zilumika zisanu tsopano Kwezy Courier yaoneka kuti napa nkhani zonyamula katundu kuchoka naye dera ili kupita naye dera lina ndi yodalilika kwabasi komanso ya makono. Kwathu kuno zochitika ndiye zikuchitika zambiri ndithu komanso zikumachitika mwachangu. Posachedwapa dziko lonse linali mu mdima wa ndiweyani. musandifunse kuti ndiye ulendo uno chinachitika ndi chani ndimakumbukira ulendo wina wake adali nyani atakhala pa polo mpaka nakuzimitsa magetsi ulendo uno akuti munthu anachita kunyamula chisenga nachioni kha kha basi dziko lonse mdima bii kumangoonana maso okha ndi mano basi mkamwa sindikudziwa kuti kaya zinali zoona kaya ena ake akungofuna kupeza populumukira kaya koma ndiye nkhani imene tauzidwa kwa amene ananyamula pwitika mpaka nakukachita chipongwe choterechi cholinga chidali chani sindikutha kumvetsabeyi kungotibe pena pake achimwene kwathu kuno tangosanduka anthu amene pena pake dziko lathu sitikulikondayi machitidwe athu a zinthu zimadzioneka ngati mwina mwake tangolibwerekera dzikoli ndiye tikufuna tithane nalo tikamaliza tiwabweza eni ake aone kuti apanga nalo bwanji kaya munthu anachita kudula nthambo ndi chisenga kaya komweko ena akananyalanyaza ntchito koma chinthu chimodzi chodziwika bwino lomwe kwambiri ndi choti m'zipatalamu muli anthu amene miyoyo yawo pakadali pano ikuyendetsedwa ndi makina amagetsi chibwana chilichonse chochitika ndi magetsi ndi ngozi yayikulu kwa anthu ngati amenewa ntchito zikuluzikulu zofunikira kwambiri zimapezeka kuti zatsamira pa magetsi kusewera ndi magetsi chimakhala chibwana cha mchombolende komano pena pake ndimangoganizira kuti koma kodi zinthu zake zimayenda bwinobwino koma ndimangolingalira ngati munthu amene sindinapondeko mkalasi mukudziwanso inuyo sikuti ndichite kubwerezayi koma maganizo anga anali oti ngati munthu mmodzi akhoza kungotenga chisenga nacho ndi pa nthambo the kuduliratu magetsi dziko lonse pamenepo ndiye kuti zathu zikuyenda Koma pamenepa sitili pa chiopsezo kuti ena ake akhoza kutichita chipongwe chachikulu? Magetsi kuzima dziko lonse ndi zoopsatu ku chitetezo achimwene. Kodi anzathu adapita kusukuluwo, mainjiniyala, sizikanatheka kupatutsa kuti nthambo izi zikupita kwakuti, izinso zikupita kwakuti? Kuti munthu asamafikire kuzimitsiratu dziko lonse! Ndi zoopsatu kwabasi ku chitetezo chathu. Kaya, komabe nanga si umbuli wathuwu m'kalasi sitinaponde? Mwina anzathu akudziwa kwambiri kutiposa ifeyo. Mufuna kudziwa za chani kodi? Za lipoti la katangale? Timva koma m'sabatayi. Zikukhala ngati zatha, chimwene. Ndikudziwa mukumva zambiri inde, komabe mwina tidikire. Hmm? Ayi, ah, sizikukhudzana ndi zozima za magetsi. Nanu kukonda mabodza inu. Mm, ayi palibe amene anamizire magetsi inu mufunsa chani kodi zoti kodi amene amakonda kubwebweta pa masamba a mchezo za malipoti ku nthambi ya ziphuphu amagwira ntchito kuti ish kayatu amwene koma sikuti amagwira ntchito ku nthambi yothetsa ziphuphuyi Nafenso monga inu nomwe timangokhala odabwa achimwene kuti ntchito za ku bungweli eni ake zisanawapeze madolo olalata kwambiri m'masamba a mchezo amakhala azipeza kale. Kungoti kagwidwe ka ntchito aka ndinanenapo kale kuti mwanje wa Marita ndi anzake akuyenera mwina mwake kuwunikiranso. Anthu ena ake amapezeka kuti mauthenga ofunikira okhudzana nkhani za katangale asanatuluke ndi kutuluka komwe kwa anthu, anthu ena ake amakhala kuti ali nawo kale. ndiye amachita kumanenerera ngati mpira ayi pano tikuona anthu akutuluka thukuta heyi komatu kwakhola kwakhola lipoti yoyenera kupita kwa munthu wamkulu kuti iyeyo munthu wamkuluyo ayitulutse kwa anthu imapezeka kuti madolo ena ake ali nayo kale akumachita kunena kuti mulitu auje komanso auje aja Ine ndisaname achimwene, magwiridwe a ntchito oterewa ndi osokoneza kwabasi. Nthawi ina yake ndimakumbukira Ras Zakanembo sapesa, ali pa udindo wa Attorney General, anadandaulaponso. Kumapezeka kuti kalata zachinsinsi zoyenera kupita kwa ena ake zimapezeka zili pa masamba a mchezo, anthu akuzikambirana. Iwonso a Zakanembowo n'kumadabwa kuti aa kodi zimenezi ndiye zikukhala bwanji koma? Ndiye zikuoneka ndithu kuti ena ake kwathu kuno ali ndi mwayi kwambiri. komanso mphamvu yomatha kulowa m'zipinda zobisika m'bomamu ndi kupeza mauthenga anthu asanawafikire. Kaya chitetezo chathu chili bwino pamenepa kaya? Si zokhazokha tikukambazo za magetsizi kuzima dziko lonse zija zimenezi? Anthu enaake ochepa chabe ali ndi mwayi wochita chilichonse kwathu kuno. Kachisokonezo ndithu. Mu kalata yanga yapita ija achimwene ndidanenapo kuti kwathu kuno kuchitika zitukuko inde makosana a alliance akuoneka kuti asankha kuponya maso patali pa nkhani za chitukuko komanso mwina kusachedwa ndi kulankhulalankhula kuyankha anthu amene nthawi ina ake anangobadwa anamalalata basi komano ineyo bwantasa ndimangodandaula achimwene kuti chitukuko ndi chimenecho inde koma nchifukwa chani cha kum'mweraku kumene kumatengedwa ngati kuchipinda kwa mbali yotsutsa zitukuko zidayima zinalipo ntchito zina zake zimene mdala uja ankapanga zimene sizinali zopindulira iyeyoyi kapena mpingo wa mtambomtambo koma ifeyo bwantasa akumudzi kodi tikasintha zinthu ndiye kuti basi zakale zija zonse tiziziponya pansi kuopa kuti mwina mwake tikamaliza makosana a mtambomtambo adzinena kuti ayi zimenezo angomalizitsa awawa tidaziyamba ndi ifeyo ife ayi timaonabe ndithu kuti anyamata a alliance inde kum'mweraku ankayenda cha uyouyo kuthawa anyamata akuvumbulutsa miyala komabe nthawi ino unali mwayi waukulu kuonetsa kuti iwo zosankhana zigawo alibeyi ndipo zitukuko zikhoza kufalikira ponseponse pano zikuoneka kuti zigawo ziwiri zokha basi ndi zimene zikulandira zitukuko kuchita kudzimbidwa ndi zitukuko kwawo kwa anyamata a mtambomtambo kuno kuli zii zitukuko zina zimene zidayamba ndi ada zinali zabwinobwino kupitiriza sitioneka makapeyi msewu wa blantyre bypass zinali zabwinobwino Kupitiriza, anthu adzaomba m'manja nyumba zogona asungwana m'sukulu zina za boma. Inali ntchito yabwino kwambiri. M'madera ena ake asungwana amayenda mitunda yaitali-itali kukapeza maphunziro. Kugonera pomwepo inali dhilu yabwino ndithu. M'madera ngati Ligowe, m'malo moti msungwana adzisiya sukulu n'kumakakwatiwa, aphunzire ana asungwana. komatu osayiwalanso sitediyamu ya kumwanza eti anyata okwapatira tambala nthawi tiyolowa ku chipinda kwa amtambomtambo inali imeneyi koma ndi zitukuko osati chigawo chimodzimodzi koma zitukuko kakakaka